na shop gịnị mezie gịnị gbasara m na ị nọ na shop gịnị gbasara m atakochikwula eze here chọọ m data takochi eze chọọ m ntakochi eze gị ahụ chiyiri ụmụ nwaanyị ndị ere gị ụdara nwa nnu n'ime ahịa don't come here gị bịa jakasịba eze that's akwa a ka i yi gama shop akwa ya
mba eji m jacket ọ m nika m na-ere ebe a na-adị hot eyi m Gịnị ka ị jacket na-ere m na-esi Ya nri na dịka- ya dị ka mmakwa hụ ihe m gwara gị yiri nwaanyị esh dowe phone a n'ala kwa ị ma na ihe ọbụla m mere nga a ga-aba n'ihu akwụkwọ social media yes yes yes sure dowe phone a n'ala ga-ebili ọtọ gị lara m azụ

Amụbeghị m nwa.
Ị dị afọ ole? Adị m 32 going to 33 Disemba.
Agadi nwanyị. Mara na okay. Elee ihe mere gị iji nọrọ 32 ịlụbeghị di? Ọ na di abịaghị ahụ ka ọ na ọ wụ agwa gị ka ọ na ị na-ahọ di? gwa m ihe butere iji nọrọ 32 years ịlụbeghị di ok enwere nke bịaranụ mana ebe m na-aga ekpere a sị that na that one aga work
listen to me i'm not joking and achọ m ọchị from you ok sir. from ihe m na-ajụ gị ka ndị Igbo ga-eji mụta ihe ka gị nwa na onwe gị ga-ejikwa ịmụta ihe nọmba 1 ịnọ 20 20 something 20 30 through 32 ka ihe mere na ịlụbeghị di ruo now ekwesịrị m ịlụ di last ekwesịrị m ịlụ di last two years but a stọpụrụ ya stọpụ
ele onye stọpụrụ ya
ebe m na-aga ekpere eb- ebe m na-aga ekpere na Zion sị e nwee prophecy e nyere n'isi m concerning the man na-abịa ịnụ m so ya mere eji wee stọpụọ ya
okay ahụ onye nyere gị ee prophecy ahụ na Zion aha ya gịnị
evangelist Chukwuebuka Anozie Obi ọ ya nyere gị prophecy na onye na-achọ ịlụ awụ di gị ee o nwee ozi o ziri e nwee ozi e ziri and the man na onwe ya ọ bụrụ na ọ dị serious ọ kwesịrị ịbịa gaga find out mara ma the thing ma e nwee ihe a ga-emenwe ya but otu o si eme gosi that na maybe ọ dịrọcha interested because ọ nọrọ na this country ọ nọ Dubai so I don't know ihe bụ problem ya fewere chineke aka na onye ahụ onye nọ dubai alụghị gị fewere ya aka fewere chineke aka gị na-atakochi eze fewere ya aka

imeela o oripopo
oripopo imeela imeela ozuola thank you
aha onye nọ Dubai ya chọrọ ịlụ gị wụ onye afa ya bụ Uche Austin
onye ebe
ọ bụ onye onye Imo State Ideato North Urualla precisely e nwere onye ọzọ bịara bịa kwuo okwu isi ọlụlụ gị kemgbe ahụ Uche Austin bịatara ala
no ihe a mere last two years e nwebe onye ọzọ bịara nụ and ị gbaala 32 years
yes sir kụọra Jizọs aka kụọra Jizọs aka ọya Chineke ekene dịrị gị kụọra Jizọs aka ana m akụ o kụ maka ị gbaala 32 kụ maka wee nwa m prọfesi ga-abịa n'isi gị ọzọ Hmm? ara gị a onye nke nọ Dubai nwere mgbe i gosiri ara gị a na kamera ma ọ na WhatsApp no i gosiri otele gị na WhatsApp Mba, eme m ihe dị otu ahụ. Nne gị na nna gị adị ndụ? No, ha naabọ anwụchala. Chai, ndo nna. Ndo nna. Thank you. M thank you. Ọnwụ nne gị ọ wụ gift. Ọnwụ nne gị na nna gị ọ gift damn you Chineke agba gị ọkụ. Chọrọ gị abịa ịgwa m thank you. Ọnwụ mpa gị na mma gị ọ wụ onyinye amara. Nne gị na nna gị ọ nwụchala m sị gị ndo gị gwa m thank you. Nwa bingo ọ nwụrụ anwụ. Buru ara gị a bịa gwa m thank you. Onye ogbi agbaala gị enyi mbụ.
Sir, ị sị? Onye ogbi onye ogbi agwala gị okwu marriage mbụ. No, mba. Ka agwa ọjọọ ị ma ị nwere ọ ga-awụ nwoke pụta ugbu a ya notise na ihe a wụ agwa gị na agwa adịghị mma then gị na ya agazi anọ elee agwa ọjọọ ị ma ị nwere ị chọrọ ịgbanwe nke onwe gị sọsọ hot sọsọ hot temper iwe ka m ma m nwere but I'm working on it iwe iwe ka otu i si akpa agwa ka otu i si areact ị na-aba mba ka ị na-alụ ọgụ m wee iwe onye ma onye mụ na ya na-eme ife m wee iwe ka ọ ga-esi m ga-enye ya silent ma m tụpụrụ ya ọnụ that is silent m ga-enye ya ga-egosi ya that na iwe na-ewe m that o nweghị ihe m chọrọ imekọ with ya nwa mmadụ abụọ tala gị at the same time the same day no Ihe dị otu a dị.
ịta enwere mgbe mgbe ụmụ nwoke abụọ kpọrọ eh, atala gị with nwaanyị abụọ Mba mba mba. i ji a-like okpu ka without
Mba m na-eyuzu with maka ibute ọrịa. kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ ole tarala gị ị ga-agụtali ha ọnụ
sọsọ ọyị nwoke abụọ ka m mere except nke m mere mgbe m nọ university gụkọta ha ọnụ gị sị m except nke ị mere mgbe ị nọ na university chineke agbaghị ọkụ nke ị mere mgbe ị nọ university ọ tara gị ọ ya ofu onye nọ
then ele onye ọzọ tara gị
then mmadụ abụọ after ka m pụtachara from school mmadụ abụọ then ugbu a na ị pụtara from school o nwebu onye tarala gị again no nwe nwe nobody nwe nga ahụ mechiri emechi ebe ka ebe i si anyụ mamịrị o mechiri emesi o mechi emechi then ele ihe mere na i ji sị m na enwebu onye tarala gị
o nwe onye mere na ọ before wụ ugbu a o nwe onye na-eme ya na how many years ka e mekwara ya
a o mere na kamgbe e- ebe a year and na emebe m a year and na emebe m a year and yes a year and three months or four months ka ị mekwara yes ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike
mba enweghị m ya i ji anọ otu a gị ewere aka ahụhụ onwe gị mba ihe dị otu a dị ị gbaala akwụla mbụ
mba mba ihe dị otu a dị atawa gị nwere mgbe ị na-eme otu a Wup! mba adị m eme otu ahụ
atala gị mbụ gị etie come on
mba ị na-aga ije ele step ị na-aga ka ọ bụrụ na nwoke hụrụ gị gbaa gị enyi

okay otu a ka ị na-esikwa aga ma ị ga inye offering na Zion sir otu a ka i si agakwa majestically ma ị ga inye offering na Zion church na
anyị mago na ị na-aga n'ụzọ ị ga na-eme guy na-aga n'ụzọ anyị ma ọ na shop ka m nọ ndị customer na-ele m anya ihere na-eme m ee ee okay i ji etinye nke gị guy akpụ ya
m na-aga n'ụzọ m na m na-compose onwe m na-aga na- na-etecharakwa ntechala nọ n'elu ya Ah, it's okay. Nwa agbọghọbịa na-aga majestically ntechala ka ụmụ nwoke gbaa ya enyi. Kwuo okwu. Ị ma nri esi?
ọkwa aka na aka na-esi ọra ka mbụ
ele business ị na-eme
ọ restaurant ka m mega here nri ka m na-esi anọ m na my kitchen
ele ọ gụwa nwe the shop
ọ my shop wụ ebe a na shop m ka m nọ pụta echi ka anyị hụ the shop
Lee my shop here. Chineke mere ebere ọ bụrụ na ị lụrụ onye Dubai ahụ ọ gara abịa lọta nnọọ ya ọ ga-erigide gị nri n'isi ọ ga-erigide gị ara ị ga-emecha sheri Arab food

bịa nga abịa akpọ m daddy ị nọ 32 anọ m 25 years old gị bịa nga akpọ m daddy onye eriri eri i werela amụ na mpompo before n'ihu enyi gị nwaanyị
ị sị na eme m gịnị enweela mgbe ị gbere ị- ị nọ gị na ndị enyi gị nwaanyị na-akọ akụkọ gị ewere amụ ị na-ata kọọ gị ewere amụ kọọ mba gị ihe were ya enweghị m na-akọrọ ha na-agwa ha were amụ amụ nwoke ibe m mee mpompo anaghị m eme ọyị sef enweghị m enyi nwaanyị ebe a na m nọgara onwe m ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ mba genotype gị AA blood group gị A positive ngwa gee ntị na-ege m ntị ama m na ị believe n'ihe eh, man of God gị gwara gị but gee ntị buru ya n'obi na mgbe Chineke kwụsịrị inye mmadụ nwunye mgbe God God kwụsịrị inye mmadụ nwunye wụ after mmadụ mesịrị up Adam na Eve fọkụrụ up ya bịazie na new testament ya agwa mụ na gị ya gwa anyị sị he that foundeth ọ sịghị he that god giveth ọ sị he that foundeth wife foundeth good thing ị na-anụ naanị amara ị ga-anata n'aka chineke wụ favor ma ị lụọ nwaanyị ahụ favor ọmụmụ nwa na ihe eji azụ nwa ọ nanị amara ị ga-anata n'aka chineke that is it ya bụrụ na na man of god gị chọrọ ịgwa gị or dibịa gị chọrọ ịgwazi gị spirituality dị na ọlụlụ di na nwaanyị ọ ga-agwa gị na ịlụ onye a ị chọrọ ịmata ihe gbasara nwoke ma ị ga-alụ nwaanyị ọwụ ntọala ahụ ndị Igbo kwadoro ka ị ga-agazi ga ajụ ajụjụ ya ya wụrụ na mmadụ gwara gị okwu relationship gwa gị okwu ọlụlụ ị gazi eme dịka nwa afọ Igbo ga-amara ihe obodo unu na-asọ nsọ mara ihe obodo ha na-asọ nsọ mara ma ọ rhymekwara with nke gị ị na-anụ ihe m na-agwa gị na ntị ọ dịkwa yes sir ntị dị by the time ị na-ajụ ajụjụ gị mata ma the man ọwụ onye ara gị ọkwa ya wụ ntọala ha na-ekwu okwu ya ọkwa ya ọwụ the miracle the prophecy ị ga-echeckikwa ọfụma mara ma ihe isi ike ọ nọ na be ha iwere onye laikiri family nwere ọgaranya gị mara ma ntọala be ha poverty ọ na-erugharị there ị ga-ama ma ị ga-ajụ ese ma ị ga-ajụ ajụjụ dịka igbo kwesịrị ị ga-ama ma mgbe ya ọwụ onye ohi ma ya nwa wụ onye ohi ma ị ga-ajụ ese ị ga-ama ma e nwere ihe dịka agwa ọjọọ nwata nwoke ahụ na-akpa then the second part awụrụ gị na ya nwee nọ together nnọkọ gị na ya abụọ otu o si agwa gị okwu otu o si eche echiche otu o si eme ihe energy ya na energy gị matchịa mmụọ gị ga-akọwara gị na ị laikiri onye a ọ onye a laikiri gị ọ onye a wụ ezigbo mmadụ energy ya gị mara ma o nwere conscience ọ ya wụ afa ị ga-agbara onwe gị ma nwoke bịa gị nso pastor ọwụla dibịa ọwụla gwara gị that na nwoke bịara to you ya gwa gị na onye ahụ na ọwụ your husband gị nwa na onwe gị ọ gbarala gị afa gị nwa jizi aka gị gba afa nke onwe gị afa nke onwe gị ga-agbazi wụ afa nke igbo mara ma family ahụ ị na-aga ọnwụ ike ọ na-eme ebe ahụ mara ma family ahụ ị na-aga ma ha na-anwụchu ọnwụ ka ihe na-acause ọnwụ ike ha that is it and that is why m ji ajụ gị ntọala gị na-ajụ gị your ntọala because you will not know all until you meet somebody one on one ọkwa ịma na mgbe nwoke rara gị ọtụ more things are being unveiled about you enwere agwa ị na-akpa na ịbịara na social media na meet everyone on one na

ọ dị very very powerful ọ before gị mara sị yes kpọọ ya number plus 229 ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa kwa izu ole ike ị watchịchala ya mana ịma na ịdị wicked come on subscribe for that place sị gị subscribe or chineke agba gị ọkụ subscribe o like ya gị share ya ọ wụ ara ya agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ watch ya takuchie eze gị pụọ for what subscribe o for this place chineke agba gị ọkụ
plus 22901 5040 2521